nin kɛra don gɛlɛmanba ye anglɛw ye caman de minɛ anw ye maa ba joli ye anw tɔ tora maa joli ye bi
ayuba ayiwa k'a gɛlɛyara ko f'an ka kuma ni masamuso de ye

wara darabu a bɛ wolo don min a ma dogo maa si la a wolola anw ye ka tila ka sa anw ye a wolo don filɛ a kɛra urupamagudi
a ko den ye cɛ ye a ko k'a salen wolola dɛ

a k'a di tɛmɛ nin kan ka sa ka wolo anw ye a ma ɲinɛ an na kun kɔ kɛlɛkɛcɛ don cɛ kelen tɔgɔman don anw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nankamaden don ko fitinɛ yeelen don ko wa ko tiɲɛ ɲɛda don dɛ seeriya narasina

u yala n'a ye ka taa n'a ye dugujanw na k'a ka denmisɛnya bɛɛ lajɛlen labɛn k'a kalan masaya kɛcogo la k'a ka soubassement dilan sabula furu n'o ɲɛna a bɛɛ bi ɲɛ n'o tiɲɛna fɛn caman bi tiɲɛ hali a ka muso min furu ka nin bɛɛ lajɛlen dilan k'a ban fɛn jumɛn kama

nin don in na narasima redi aa a ye angilɛw ye k'anw caman faa k'anw caman dulon juru la ko mun kɛra k'u ye mun kɛ ɛ a ko mɔkɛ mun na u b'u faa
Aa a ko ko angilɛw don u bɛ yan u bɛ ka anw de mara se t'an ye a ko o bɛ se ka kɛ cogo di olu bɛ se ka bɔ u fɛ cogo di ka na anw faa yan ko anw ka hɔrɔnya t' an bolo dɛ wa a mɛn ne la ta u kɛlen bɛ ka dɔw kusa dɔw ye se b' olu de ye kɔni da an b'a kɛ cogo di ka mɛn ko in to ala de ma dɛ ko se bɛ masa in de

A ko mun angilɛw bɛ anw faa
a ko ne b'a fɛ k'u bɛɛ faa
a ko ne tɛna sɔn jɔnya ma
o ka kelen na bilen e a ko i kelen i kelen maa kelen ko tɛ foyi ye a ko ne bɛ se k'u caman faa a ko fagali tɛ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bii fɔ fɛn kɛ fɛn min b'i laban fɛn kɛ fɛn min bɛ t'i kɔ nafa bɛ min na o kɛ i kalan
kodɔn yeli n'i bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ k'a kunna kɛlɛ kɛ koba ye hali i tɛ don min na kuma bɛ kɛ
dɔnniya min bɛ n bolo n b'a d'i ma i ti maa gansan ye wa i nana a kama wa i jɔda bɛ anw ka nin dugu in ka lafiya la dɛ n b'i yɛlɛma
n bɛ dɔnni d'i ma n bɛ kɛlɛ d'i ma ne suami ko dɔn ta n bɛ ji dɔnni d'i ma ka kɛlɛ dɔnni d'i ma ninnu tun b'an ka cɛ kelen tɔgɔ caman cɛ suami puraji a ye nin bɛɛ lajɛlen d'a ma Narasima
a ye ji dɔnni sɔrɔ nin don in na anw ka suwami fɛ

n'o ye sariya narasina rɛdi barababu baba bahubali
a ko suwami
ayiwa ne den kɔni ye ɲɛnajɛba de organise a ye duguba ninnu masakɛw bɛɛ wele a ko kana jɔrɔ ni den ye
den in nana a kama den in sugandilen don

rɛdi sariya tiɲɛ ɲɛda don ha nin ye lasimi ye ɲɛnajɛba in na anw bɔra dugu bɛɛ la ka na ɛ ko jama sigilen bɛ k'i kɔnɔ lasimi bɛ fɛ ka jigin ji la a bɛ ji fɛnw deli ɲɛnajɛ tɛmɛ ko ɲuman na nka a ye maa ye dɛ nka jɔnni ye ji la. e bɛ mun na jɛnɛba ne ko karamɔgɔ ɛ mɔgɔ dɔ bɛ ji in na wa ɛ mɔgɔ dɔ ɛ ko nin ye anw ka jɛtigi ye koyi ɛ ɲɛnajɛ in bɛ a bɛ ji de la ka ji sigi fɛnw deli ɲɛnajɛ tɛmɛ ko ɲuman na k'ale bɛ ninakili ji jukɔrɔ de ɛ ko masa in ye dɔnniya caman kalifa a la maa gansan tɛ a tɔgɔ narasina rɛdi dugu bi wɔɔrɔ ni kelen a faama bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn bonya ni ɲɔgɔn ka diinɛ ye an kɛn bɛ ka bonya bɛɛ lajɛlen ta k'a di papa kani ma diinɛ b'a bolo silamɛ belebele don k'ale k'an ka ɲɛmaa ye

సరే a ko ɲɛ bɛ ko in na a ko narasima bi tɔgɔ ta ne y'a f'i ye pubugu e dalen tɛ ko in na a ko ne ye ko dɔ dilan o
foyi tɛ se ka nin tɔgɔtigiya in bali
bi a ko ko fɛn b'a bali n ye ko dɔ labɛn kan'o fɔ ne k'o mɛn dɛ a ko n ye ko dilan a bɛ malo nin ko in na e tɛ nin cɛ in na wa a tɔgɔ ko bili n y'a bila a ka fɛn jugu kɛ misiw ka minfɛn na fɛn fɛn bɛ nin ko duman in tiɲɛ n b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ
a ka tɔgɔ ɲuman min k'a bolo tɔgɔ jugu ye narasima redi ne pubugu ko ten ayiwa ko kori maa m'i ye dɛ bili redi i bɛ yɔrɔ bila joona

ee narasima a y'a ye k'a fɔ o tuma a ye komi misiw bɛ n'ale yan. bɛɛ bɛ girin.

lasimi abawulen don ko nin cɛ min nana kelen ji la cogo di i ma ko ye sa kuwa ko misiw bɛ ka taa dingɛba kɔnɔ o laban ye kulu ye dɛ a juguw filɛ baze ani ubuguruju nin bɛɛ ye ɲɛmaabaw de ye ko jaa maa ti diya bɛɛ ye

ɛ k'a ma ye ko an ye nin ko bila ten an yɛrɛ dama ko don n'a kɛra ka ban a kɛra a ye ubugu a ye Raju to yen hali n'a y'a sɔrɔ ale nɔ don an yɛrɛ dama don an ka yafa a ma an ka nin ko in bila tan an ka taa ko a tɛ kɛ ten bɛɛ k'i jɔ a y'a jɔ ale kelen tɛ ɲɛmaa ye yan an bɛɛ ye ɲɛmaa de ye yan
ni nin n'a ɲɔgɔnna kɛra maaba dama de bi yan an bɛ fɛti de la fɛn bɛɛ bɛna n'a tiɲɛli ye ni maa y'a kɛ i bɛ ɲanga ta de i bɛ yafa deli jama fɛ maaba dama de bɛ yan
ɛ ko a fa ka yafa deli i bɛ yafa de deli ni yafa tɛ an tɛ sɔn o y'a ye i ye ɲɛmaa de ye ee ko a dusu ka bon ma esike a bɛ n'o kɛ yan pupuku
a ko ne bɛ n yɛrɛ fa ne b'o kɔrɔ dɔ yafa ye hali ni n nɔ don a ko Papa Khan a t'o ma a ko ubu Raju a ye fili de kɛ
a ko dugu bi wolonfila de b'a kelen bolo maaba de don fili bɛ maa sɔrɔ adamadenya kɔnɔna na a b'a ka maaw fɛ o kama ne yɛrɛ bɛna yafa a ma ka yafa deli a pilasi la Papa Khan bonya kama diinɛ kosɔn a ye yafa a ma Narasimha Reddy. Ha, a ko Narasimha Reddy.

ne ye yafa kɛ fugariya de ye a ko ne terikɛ
nafa bɛ n na nin y'an ba de ye e ni ne jɛ bɛ dugukolo in de la an ka ɲɔgɔn kanu an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sinɔn maa gansanw bɛ n ta n'an ma ɲɔgɔn kanu an ka dugukolo tɛ k'an ta ye kɔnɔkulu jɛlen bɛ bii fɔ an ka juguya bila an ka dugu ka jɔ an faso ka jɔ jugu kɔnɔ sɔnna o kɛra nisɔndiyaba ye

ko ja n'anw ma min sɔrɔ bɛn kɔnɔna na k'an t'o sɔrɔ bɛnbaliya la abada an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ anw jɛ bɛ an ba in de la n'o y'an ka dugukolo ye

ko jana anw ma min sɔrɔ bɛn kɔnɔna na an t'o sɔrɔ bɛnbaliya la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ anw jɛlen bɛ fɛn jumɛn na o ye anw ba in de ye o ye anw ka dugukolo in de ye anw b'an ka hɔrɔnya anw b'an ka diinɛ di an ka jɔ an ka kɛ tasuma yeelen ye an ka kɛ fitinɛ yeelen ye ko kodɔnbaliya ye dibi belebele ye anw ka fitinɛ yeelen haragacari a ko a bɛ ɛnpo ko la a bɛ eriyɔn ba kɛ a t'a yɛlɛ bolo koyi aw m'a fɔ an tulo wele dɛ a bɛ jɔ a la.
a ko ero aw kana nin ɲɔgɔn fila kɛ yan ɛ ko n y'e bɔ jɔnya in na a b'i ba di mɛ o
nin ye ko daminɛ de ye ha nin ye lasimi ye maaw ka jate bɔra a ka ɲɛnajɛ in na kosɛbɛ

a ko a tɛ tɛmɛ nin kan a ko ne y'a dɔn bisi o a ko lasimi i ka dɔn ka ɲi nka n'i ma yɛlɛma dɔɔni don a la dɛ a ko ne bi dɔn in ne t'a kɛ maa ye koyi ne bi dɔn in kɛ diinɛ de ye ne t'a kɛ maa kelen ye a ko anw minnu y'o diinɛ in kanu anw fana b'a a yɛlɛmalen fɛ dɔɔnin o man kan k'i ma baasi ye o fana bɛ se ka
cɛɲɛni dɔ kɛ a ko la n'i y'a faamu a bɛ diya n ye maa ma deli ka nin ɲɔgɔn fɔ lasimi ye dɛ a bɛ miiri lasimi ka dɔnsen in na aa dɔnsen in ka ɲi yɛlɛma ma sa ɛɛ a ko i bɛ miiri min na e bɛ miiri mun na a ko ne dusukun bɛ fɛ ka tigi wɛrɛ sɔrɔ min ka d'a ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan dusukun in bɛ fɛ ka bɔ n ta la diyaɲɛ bi ka na n b'i fɛ kun bɛ n kan ne lasimi kɔni dugu ni dugu a b'o de kɛ walasa a bɛ na ɲɛnajɛ ninnu na He lasimi bɛnna nin ma dɛ ɛ ko so de mɛnɛna yan dɛ wa maaw jɔrɔlen don k'a sababuya kɛ k'a tigiw b'a kɔnɔ yen jɔni ye tasuma bila ninnu ka nin so in na ɛ musokɔrɔba n'a den fila a ko a bɔ a ye bɔ joona a ko a bɔ a y'a teliya a ye bɔ. a y'a teliya a y'a teliya. jɔn fana ye tasuma bila ninnu ka so la sa jɔn don ɛ a ko ne yɛrɛ de ye tasuma bila a la dɛ. ne de ye tasuma bila a la i b'i yɛrɛ jeni k'i denw jeni ne ba ɛ a ko an saya ka wusa anw ma bi ɲɛnamaya ye koyi. anw kun ye komi faamaw de gɛlɛya jugu nana tɔɔrɔ kɛra anw ta la ye nin y'a san fila ye sa ne cɛ sara san ti ka na foyi ti ka sɔrɔ ɛnpo ti se ka sara tubabu bɛ ɲini k'an joli min anw bɛ dumuni bɔ min ka di nin denni fila ma kabini ne cɛ sara ne ma foyi sɔrɔ balo tɛ yen sɛnɛ bɛ ɲini k'an fa san ti na n bɛ siran malo de ɲɛ n bɛ fɛ ka sa ne denw bɛ dumuni ɲini maa wɛrɛw de fɛ yen n bɛ fɛ ka sa o bɛ kɛ mun ye sini musomanin bɛna kɛ mun ye cɛmanin bɛ kɛ mun ye i bila n pilasi la ɲɛnamaya kun bɛ min ɲɛnamaya kun bɛ min ko kɔngɔ de b'e la ɛ ko kɔngɔ bɛ ne na anw sɛgɛnna dumuni tɛ so kɔnɔ ne taara sigiɲɔgɔn fɛ ka taa dumuni dɔɔni ta ka na ne ko o ye baasi ye wa ne ye ɲɛjuguya kɛ k'o ye baasi ye wa. ne ye dumuni kɛ maa wɛrɛw fɛ

ko kun wɛrɛ t'a la an sɛgɛnna wa an t'a kɛ bilen a f'u ye ko ne narasima yɛrɛ de ko ten ko kojugu b'o kɔfɛ dɛ
ko n'a kɛra kojugu min ye a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan ko dɔ kɛra sa haragajari ayiwa ko ne ko ten
ko ayiwa ko bɛn kɛra a kan k'a fɔ fɛn min ye takisi ko nin ye an t'a sara bilen ko narasima ko ten k'a t'a sara o ti baasi ye a bɛ se k'o fɔ a ka sigidalamaw ye ko anw jɛra n'a ye ayiwa ko k'a t'a sara narasima de ko ten a tɛ angilɛw ka fɛn sara bilen

aa ko tomaki nacogo ko a bɛnna ko takisi dɔw sɔrɔla dugu dɔw ta sɔrɔla dugu dɔw ta ma sɔrɔ ayiwa ko k'u ka cɛ in dɛsɛ han a cɛ min bɛ k'u lamuruti ko narasima a ko ko kana kɛ ni kɛlɛ ye
a ko i miiri ko irin na du an b'u nɛgɛn u b'a sara u fura dama u bi k'a sara a k'u ka sefu kura in ka ko ka gɛlɛn nka ni ala sɔnna ma ne filɛ dɔrɔn n bɛ taa fɔ danamala bɛɛ b'a sara walasa mankan kana wuli mankan man ɲi Taxe kɔni an bɛ kɔrɔbɔ u b'a sara
a ko u bɛ taxe sara hali n'an b'u bɛɛ faga u b'a sara diyagoya u b'a sara a ko kana kɛ diyagoya ye so ma n'i y'a kɛ diyagoya ye degun bɛ bɔ a la sɛfu mun b'u bolo sisan kabako de don ko kana manamanakan fɔ a ko narasima yɛrɛ di a ma nɔgɔn a wolola k'a ɲin to a da e b'a dɔn wa a ko n b'a dɔn kabakoma don a san tan ye wara faga n'a ɲɛga ka bila na a ko ɲɛ bɛ aw la dɛ a tɛ lafiya fɛ o aw ɲɔgɔnna bɛ anw bolo ko jackson n'a ko ko a ka narasima ka jugu n bɛ jackson bila ka na a bɛ aw bugɔ fo joli la a bɛ takisi sara hali n'a bɛɛ bɛ sa

Aa ko nin ɲana ala ka furu ni si bɛn anw nisɔndiyara k'a ye k'a fɔ endu ani silamɛ olu ka furu kɛ an ka to ka ɲɔgɔn bonya ni ɲɔgɔn ka diinɛ ye o ye nisɔndiyaba de ye ne ma ne lasimi o diyara n ye kosɛbɛ lasimi a bɛ diinɛ fɛ a bɛ diinɛ ka baara kɛ a bɛ diinɛ ka dɔnkili da a bɛ diinɛ ka fɔli fɛnw kɛ
ni ne kun y'a dɔn k'e bɛ na nin kɔɲɔ in na ne kun ti na
ɔ ne y'a dɔn k'e bɛ na o de la ne nana kɔɲɔ in na
o de ye n se yan
ɛ ko ne mansaw sara kabini n ka dɔgɔ jigiya foyi tɛ ne na ni diinɛ ko in tɛ ne bɛ dɔnkili ni minnu da olu de ye ne fa ye olu de ye ne ba ye ne ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛnnen don k'a di ala ma ka n bɛ sa o de kan ne tɛ foyi fɛ ni o tɛ
e ye maaba de ye i ka n jate a diyara n ye kana jigi n na a ko ayi komi e ma ne ka ko in faamu diyaɲɛ ye kelen tɛ
dɛ
a ko bi da tɛmɛnen kɔ ne bɛ fɛ i ko ne min ye maaba ye ne tɔgɔ o ni lasimi tɔgɔ olu ka bila fan kelen fɛ ka kɛ kelen ye kɔrɔ de bɛ nin kuma in na n bɛ fɛ k'i kɛ muso ye i ka di n ye ɲɛnamaya la a k'o dun na kɛ koba ye ne ma
ne tɔgɔ ka fara nin ɲɔgɔnna maaba kan i b'a fɔ e ye o ye ne ma diyaɲɛ de ye ne ka laɲiniw sabatira ne lasimi ni foli don bɛ ne bolo masa in ye ko bi y'a donba dɔ ye ayiwa nin ye suwami anw sigi b'a kan a ko suwami ayiwa k'i b'a dɔn donba sera ko nin ye donba de ye narasima an bɛnna a kan kabini a ka dɔgɔ ko ni donba sera a bɛ muso furu ayiwa a dun ni muso dɔ de furu sirila ɲɔgɔn ma ko ne b'a bɛɛ dɔn

Anw y'a sɔrɔ ko furu ye si ni si de ko guru bɛ ko bɛɛ de bɛ k'i kɔnɔ ko guruji ko ne rɛtarila dɛ k'o tɛ baasi ye
ko bi ye donba de ye na i kana kɔnɔna na a ko o diyara n ye guruji ko narasima ɔ i baw ye finiw fara ɲɔgɔn kan i ka fini filɛ k'a fɔ a ye sa a fɔ a ye a bɛ ɲɛfɔ a ye ɛ ko bi ye donba ye aw dun bɛ finiw di ne ma min ye komi i b'a fɔ kɔɲɔ finiw jɔni ni jɔni ka kɔɲɔ bɛ yen bi a ko ko bi y'i ka kɔɲɔ de ye

ko dalakan ka gɛlɛn dɛ a kun ye lasimi kanu a yɛrɛ de ye nka kow bɛ laban ala ta la kow bɛ laban tiɲɛ na anw bɛ furu kɛ bi cɛ min ni a nana kama cɛ min kɛra anw ma dɔɔnin so ye anw ka tasuma mɛnɛ don tiɲɛ ɲɛda don tiɲɛtigi don a sigilen filɛ nin ye sariya narasima hɛrɛdi bara baba bahubali anw b'a ka kɔɲɔ kɛnɛ kan bi a bɛna muso furu bi a ma deli ka muso min y'a ɲɛ na furumuso in yera furu don de ne muso in ka ɲi wo ne muso in man ɲi wo jumɛn ye ɲɛ ye anw fɛ ne bɛ se k'a ɲɛda ye cogo di ni n kɔrɔtɔlen don ni ne ye ji in filɛ ka ɲɛ ne bɛ se ka n muso ɲɛda ye wa nin ye hakilinaw caman ye ni ne ye sidama ye kodɔnnaw y'a ye k'a fɔ n'a ye nin den furu fɛn bɛ bɔ a la min bɛ kɛ anw ma lafiya ye palɛgari anw ka dugu in na yan ko furu ti kɛ ten sabula furu ye si ni si de ye an bɛ masa in de deli koyi o don gɛlɛn n'o don duman min bɛ kɛ k'o tɛmɛko ɲuman di anw ma lasimi bɛ miiri lasimi yɛrɛ bɛ ko in kɛnɛ kan koyi o y'a sɔrɔ palikari bɛɛ wasara k'anw jigi bɛ cɛ min kan k'o bɛ muso furu bi ko dɔ ka nisɔndiya ye dɔ ka kasi de ye dɛ dɔ ka lafiya ye dɔ ka tɔɔrɔ ye nin don na a bolila kosɛbɛ Lasimi a nana fo kulu la hakilina jumɛn don ɛ a ko lasimi kana kɛ
i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ mun na kana kɛ mun b'i bila nin na ɛ ne ma jigin e la e tɛ